i nana a sɔrɔ yan maliyɛnw u ka sigi bɛ cogo jumɛn d'abord an b'i fo k'i wale ɲuman dɔn ani an b'i baarakɛɲɔgɔn bɛɛ fo rp media k'i ka question jaabili la ne nana effectivement nin y'a san saba ye pratiquement parce que ne ye n ka lettre de créance n y'o présenter le 22 septembre 2016 an ka maliyɛn minnu bɛ espagne yan an n'u cɛ ala barika la a ka ɲi surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi a ka ɲi kosɛbɛ parce que ne nalen n nana min sɔrɔ yan n nana a sɔrɔ fɛn caman bɛ yen o k'u mako b'a la mais ala barika la bi ne wa n kelen tɛ dɛ ni ekipu min bɛ yan an ka cɛsiri fɛ an sera ka caman kɛ ni ekipu bɛɛ ye o la n bɛ foli lase ekipu ma fɔlɔ n baarakɛɲɔgɔnw k'a ta pɛsonɛli diplomatikiw la ka tɛmɛ pɛsonɛli lokaliw fɛ n b'u bɛɛ fo u ka cɛsiri la u ka fasodenɲumanya la ani k'o bɔ yen n bɛ maliyɛnw fana fo an nana minnu sɔrɔ yan an bɛ ka baara kɛ minnu ye yan parce que an bɛ ka baara kɛ olu de ye kosɛbɛ parce que hakililajigin na ambasadi yan ambasadi don nka an bɛ baara min kɛ a baara kolo girinman yɔrɔ o ye affaire consulairew ye n'a bɛ fɔ min ma konsila baaraw n'o ye an balimaw olu ka sɛbɛn ko ye u denw ka sɛbɛn ko u musow ta u ka fami ka sɛbɛn ko o baara kolo girinman yɔrɔ o y'o ye hakililajigin na n y'a fɔ i ye cogoya min na espagne yan mɔgɔ ba bi naani o de bɛ yan quarante mille maliyɛn o de bɛ espagne parce que espagne ye donda de ye maliyɛn caman bɛ yen an balimaw dɔw bɛ don espagne fɛ u bɛ bɔ maroc u bɛ don yan fɛ minnu bɛ bɔ libye olu bɛ don en général italie fɛ yan ta ye maroc ye minnu bɛ don maroc fɛ yan ye tɛmɛsira ye ka taa ali europe kɔnɔna tɔw la mais minnu sigilen don espagne o ye quarante mille ye donc an n'olu cɛ ala barika la an ka balimaya ani an ka sigi a ka ɲi parce que an nalen an y'a sɔrɔ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka mɔgɔw u mago bɛ kɔnsula la kɔnsula cogo di k'a fɔ u mago bɛ so la dɔw k'a ma bon u mago bɛ bon na kɔnsula yɛrɛ bɛ se ka kɛ yen yɔrɔ min na kɔnsula min bɛ se ka an ka mali yɛrɛ ka yɛrɛmahɔrɔnya k'o yira k'an danbe fana k'o sabati parce que an tun bɛ yɔrɔ dɔ la o yɔrɔ tun nalen a tun man ɲi imagew bɛ yan bɛ tila k'u jira la n'a tila peut-être aw yɛrɛ ka na kuma dɔ sɔrɔ o ko la parce que an tun bɛ yɔrɔ la a tɛ tɛmɛ mɔgɔ fila saba tɛ se ka don yɔrɔ la mɔgɔ mɔgɔw bɛ kɛnɛ ma mais ala barika la bi an ye yɔrɔ dɔ sɔrɔ min ka bon kosɛbɛ ni an ka mɔgɔw bɛ baara la yen n'u ye kɔnsula mɔgɔw ye kɔnsula baarakɛlaw ye n'o ye agent administratifw ye ani n'o ye an ka agentw ye minnu bɛ n'u ye agent consulaire ye minnu bɛ baara kɛ kɔnsula ko fanfɛ yɔrɔ la ani secrétairew olu b'o yɔrɔ la nin y'a san fila ye anw bɔra yan wa an bɔra yan don min na o y'a sɔrɔ yan falen don tewu eh, espagne maliyɛnw bɔla fan bɛɛ fɛ ka na yan ka n'u ka nisɔngoya jira u ka laɲini tun ye fɛn min y'a don an ye kuma d'u ma u ko ko n'u wulila enrôlement ko la u tɛ ɲɛ sɔrɔ a la n'u wulila carte nina demandeli la u tɛ ɲɛ sɔrɔ a la passeport ko passeport bɛ se ka san kelen tɛmɛ u t'a sɔrɔ dɔw yɛlɛmana ka kɛ sans papier ye yan dɔw bɛ u tɛ se ka t'u furakɛ dɔw ka baara tiɲɛna dɔw ka furu sara sabula i tɛ se ka so sara i tɛ se k'i ka denbaya balo parce que sɛbɛn t'i bolo parce que i ka kɔntara tigɛla donc dɔw ka furu sara nin bɛɛ kɛla k'a ta o don cɛ ka na se bi ma euh, janvier 2017 ka na se bi ma mun yɛlɛma de donna espagne maliyɛnw ka deleko la sɛbɛnko hukumu kɔnɔ i ni ce i ka ɲininkali la n bɛna s'a ma fɔlɔ n ye min fɔ fɔlɔ o tun ye eh, u ka baarakɛ yɔrɔ ko ye parce que n'i y'a mɛn i bɛ baara kɛ ka ɲɛ i ka baara kɛ condition ka ɲi tubabuw b'a fɔ cogo min na so ka k'i bolo i bɛ se ka baara kɛ yɔrɔ min na i fɛrɛ la i hakili sigi o kɔnɔna na donc o soko o ɲɛnɛbɔra ala barika la k'o bɔ yen i y'a fɔ cogo min i ka ɲininkaliw la o soko in tun b'a la a don a kɛra exactement 7 janvier 2017 a kɛra o de la donc euh, soko o tun b'a la ani i ye min fɔ sɛbɛnko ninnu o tun b'a la ani sɛbɛnw bɛ se ka teriya cogoya min na n bɛ hakilinajigi kɛ hali bi baara ninnu kɔnɔna na

an b'a daminɛ kɛ yan k'a bila ka taa bamakɔ bamakɔkaw de b'a bɔ fiche NINA ye kɔrɔ mun ye numéro NINA de b'a kan o de bɛ se k'i permet ka passeport sɔrɔ donc o fiche NINA ye o bɛ bamakɔ bamakɔ yɔrɔ min bɛ yen selida min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko CTDEC o bɛ yen a hakililajigin na CTDEC o bɛ ministère de l'administration territoriale de la olu ka baara bolofara baarakɛyɔrɔ dɔ bolofara de don o mana bɔ yen sɛbɛnko la yan an mago bɛ passeport la bon passeport ko bi kɔni Ala barika la an bɛ se k'a fɔ o nɔgɔyara o nɔgɔyara kosɛbɛ an ka ɲɛmɔgɔw n'o ye Bamakɔkaw ye ministère de la sécurité mɔgɔw u sera k'an dɛmɛ parce que passeport fana bɛ dilan ministère de la sécurité la u y'an dɛmɛ an ye fɛn dɔ sɔrɔ ko console o la bi ni Ala sɔnna ma i ka sɛbɛn mana don passeport ko la n'a dafalen don dɛ erreur t'a la trois semaines don semaine saba ka taa se naani ma o y'a cayali bi o bɛ se ka fɔ min ye NINA ye an tɛ se ka délai fɔ o la parce que o tɛ dépend anw na o bɛ kɛ Bamakɔ o bɛ kɛ CTDEC la wa CTDEC bɛɛ b'a dɔn o kɔni yɔrɔ la o kow ka ca o kow ka ca cogo di parce que bɛɛ de fana ka fɛn bɛ taa yen bɛɛ ka demande bɛ taa yen, anw dɔrɔn tɛ, anw ka ambassade dɔrɔn tɛ, ambassade tɔw b'a la ani Bamakɔ fana b'a la, Mali tɔw bɛɛ b'a la donc o yɔrɔ la o kɔni délai an tɛ se ka délai fɔ o la kosɛbɛ mais en général kalo kelen ka taa se kalo fila la olu de don mais hali bi o kɔni délai ka ca mais passeport kɔni ta an sera k'o maîtriser sisan o ye dɔgɔkun saba ye dɔgɔkun naani kalo kelen ɲɔgɔn na donc o bɔ yen O de ka gɛlɛn passeport de ka gɛlɛn parce que n'i bɛ fɛ ka sɛbɛnw renouveller i y'a fɔ cogo min na dɔw ka baara bɛ cɛn u ka fɛnkɛw bɛ cɛn hali u ka furukow ni fɛnw u mago bɛ passeport la donc o bɔ yen an ka mɔgɔw mago bɛ sɛbɛn wɛrɛ la n'o ye carte d'identité consulaire ye Ala barika la olu ka nɔgɔn bi olu ka nɔgɔn ani u mago bɛ hali sɛbɛn wɛrɛ la certificat u bɛ se ka kɛ certificat suguya ka ca certificat de mariage b'a la certificat wɛrɛw fana bɛ yen certificat dti certificat ka ca olu certificat fana an b'olu kɛ mais ala barika la ne nalen ani bi cɛ an wulila an b'a fɔ min ma mission itinérante an b'o kɛ Espagne kɔnɔna an taamana ka se yɔrɔ min na a ka ca ni yɔrɔ bi naani duguden bi naani togodaw b'a la donc olu kɔnɔna an sera yen ka taa maliɛnw nɔfɛ parce que hakili lajiginna an ka maliyɛnw bɛ baara kɛ forow de la kosɛbɛ sɛnɛkɛyɔrɔw bɛ yen de kosɛbɛ a ka gɛlɛn olu ma ka déplacer ka na fo yan ani fana degun min fana b'u la komi an balimaw don u bɛ na en général u bɛ yen papier t'u la ni papier t'u la u ko k'u bɛ na n'u ko k'u bɛ na capitale kɔnɔ yan ala k'an kisi u bɛ se ka minɛ polisiw b'u minɛ sira la papier t'u la donc an b'an déplacer ka s'u ma Pur ye ka ninnu papiye u mago bɛ sɛbɛn min na a ka ca ala fɛ an ni masinw bɛ taa an b'a bɛɛ kɛ sur place ka di u ma n'an bɛ se ka min kɛ an b' anz n'an nana yan an b'u kɛ ka tila k'u ci u ma donc bi an bɛ se k'a fɔ alihamudulilayi caman sera ka kɛ mission bi naani nin y'a to an ye caman kɛ parce que an nana ka sɔrɔ effectivement a ko mago bɛ yen An b'a dɔn k'u mago bɛ recensement na kosɛbɛ k'u mago bɛ u ka fiche ninaw la kosɛbɛ u mago bɛ passeport fana na kosɛbɛ mɛ nin taama ninnu ni wulikajɔ ninnu y'a to an sera ka caman sɔrɔ u la an ye caman ka sɛbɛnw kɛ bi an bɛ se k'a fɔ alihamudulilayi dɔw nakun yɔrɔ ka na to Espagne dɔw nakun ye ka tɛmɛ Espagne fɛ ka taa jamana wɛrɛ i b'a fɔ faransi i b'a fɔ Angleterre et cetera Ɛɛ a maliyɛn minnu bɛ na yan an y'a fɔ cogo min na caman bɛ na ji sira fɛ caman ja tigɛlen de bɛ se yan a bɛ fɔ fɛn min ma traumatisme est ce que mɔgɔw bɛ yan walima association bɛ yan ni maliyɛnw nana nin cogo la bon ni Croix-Rouge y'a ka baara kɛ ni service d'immigration y'a ka baaraw kɛ komi aw yɛrɛ sigikun de ye yan maliyɛnw kun ye est ce que ci bɛ aw bolo ka s'u ma walasa k'u hakili latigɛ ani a bɛ fɛn min ma assistance juridique ni maliyɛn ye kunko sɔrɔ yan an k'a kɛ sisan maliyɛn dɔ ka accident dɔ kɛ euh, ou maliyɛn dɔ ye problème wɛrɛ sɔrɔ tribunal tagako kɛla a la est ce que assistance juridique bɛ ambassade la yan walasa ka Espagne maliyɛnw dɛmɛ mun ye maliyɛnw b'u bɛ na ni sɛbɛn t'u la n'u nana u sera u bɛ yɔrɔ min na en général a man kan an ka t'u nɔfɛ cogo dɔ la parce que a bɛna kɛ komi papier t'u la an bɛ k'u dɛmɛ an ni an ka jatigiw cɛ olu man ɲi nka ni maliyɛn min problème b'a la an kɛlen don k'a organiser o de y'a to n ka taama ninnu kɔnɔna na N y'a fɔ u ye n bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ b'a fɔ u ko oe association na association mali association ka kɛ association ninnu kɛ kun ye mun ye an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ hɛrɛ ani hɛrɛ tana na ni problème y'u sɔrɔ association ninnu olu b'a lajɛ u bɛ se k'u dɛmɛ cogoya min na donc ni association dɛsɛra u bɛ anw ɲininka n'an bɛ se ka dɛmɛ min kɛ an b'o kɛ dibi la an ni associationw cɛ pour que u bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ cogo min na maliw dɛmɛ cogo min na i ye min fɔ assistance juridique anw fɛ yen sariya la anw man ka kɛ an man ka kɛ cogo di sariya la n'i ko an man ka kɛ a wari tɛ k'a fɔ ko budget bɛ a kama o tɛ yen mais o t'a bali k'an b'a kɛ parce que an balimaw don an b'a kɛ cogo di an yɛrɛ bɛ se k'a lajɛ Minnu bɛ yen parce que avocat dɔw bɛ yen u bɛ se k'a fɔ u b'u dɛmɛ mais wari tɛ sara a la an b'olu dɔw lajɛ socialement ou service social an b'a lajɛ an n'olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i y'a fɔ cogo min na Croix-Rouge ninnu an n'olu fana bɛ baara kɛ pour que dɛmɛ bɛ se ka lase u ma cogoya min na o bɛ kɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen fana juridiquement u bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ gratuitement an n'olu dɔw bɛ ɲɔgɔn kalama u b'u dɛmɛ mais anw tɛ ye directement anw bɛ to kɔfɛ mais an b'u lajɛ an bɛ se ka dɛmɛ lase mɔgɔw ma cogoya min na an b'o kɛ o y'o cogoya ye mais ni maliyɛn ye problème sɔrɔ k'a fɔ a ye problème sɔrɔ yɛrɛ ka se fo santé ko ni fɛn ninnu fana ma an b'a lajɛ n'an bɛ se ka dɛmɛ dɛmɛ kɛ fana an b'a kɛ an yɛrɛ bɛ wuli tuma dɔw ne nalen yan hakili jiginna hakilina jiginna n taara hôpitaux dɔw la ka taa maliyɛnw lajɛ minnu man kɛnɛ n taara fana kaso dɔw la n taara maliyɛnw lajɛ u bɛ u ka condition bɛ cogoya min na o kɔnɔna na i y'a fɔ cogoya min na dɔw bɛ yen n b'u ɲininka avocat b'u bolo ou avocat t'u bolo n'an bɛ se ka sara don u kɔrɔ cogoya min na pour que u ka avocat sɔrɔ pour que u ka dossier fana a bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na dɔw yɛrɛ bɛ yen anw yɛrɛ dɔrɔn ni anw y'an présenter a ka ca a la fɛ a dɔw bɛ yen u ka situation a bɛ nɔgɔya parce que a bɛ fɔ ko mɔgɔ b'u la parce que a caman bɛ yen ni mɔgɔ t'i la i ka ko a ka gɛlɛn dɔɔnin donc o yɔrɔ la an b'a lajɛ an b'an déplacer tuma dɔw an bɛ se u ma dɔw bɛ kaso la dɔw bɛ yen n'u man kɛnɛ n'an bɛ se ka dɛmɛ fɛn fɛn kɛ an b'a kɛ mais komi anw fɛ yan musaka ko b'a la musaka ko in ye budget tɛ anw bolo a fɛn ninnu kama mais an bɛ se ka dɛmɛ fɛn fɛn kɛ an b'o kɛ dɛ ye mun ye an bɛ siraw de ɲini an bɛ se k'u dɛmɛ cogoya min na o siraw kɔnɔna na association caritative bɛ yen an n'olu dɔw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an n'olu dɔw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ani association yɛrɛ ma ka association olu yɛrɛ fana b'u dun kosɛbɛ an n'olu fana bɛ kuma an bɛ se ka dɛmɛ kɛ cogo cogo an b'a kɛ parce que an balimaw don malien fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ Espagne territoire kɔnɔna na a ye kunko sɔrɔ cogo cogo n'a sera anw ma a ka ca a la fɛ a ka ca a la fɛ an bɛ dɛmɛ kɛ hakililajigin na mɔgɔ fila saba ɲɔgɔn saba sisan an y'olu lataa dɛmɛ ka taa mali la ani Croix-Rouge o ye mɔgɔ kunkolotɔw ye mɔgɔ minnu hakili tiɲɛna k'u to yan olu dɔw bɛ yen an y'olu lasegin parce que yan sigi ma ɲɛ u bolo yan sigi kɛra problème ye kunkolo wuli y'u minɛ o kunkolo wuli kɔnɔna na sa an y'o fɛnkɛ u taara an sera ka min dɛmɛ min kɛ an ni association caritative comme Croix-Rouge an ni Croix-Rouge ye baara kɛ mɔgɔ saba ɲɔgɔn an y'o lajɛ k'olu lasegin olu seginna ani ma an ka ministère an ye contrat ko ye an ni ministère des maliens de l'extérieur n'an b'a kɛ en général an n'olu b'a kɛ an b'olu wele pour que ka taa kunbɛn ani pour que fana a tigi somɔgɔ dɔw ka kɛ yen Bamako pour que k'a accueillir o somɔgɔ min fana o b'a sɔrɔ somɔgɔw fana ye sɛbɛnni de kɛ parce que juridiquement droit ko don il faut que somɔgɔw fana ka engager k'a fɔ u b'a fɛ u balima ka na somɔgɔ sugu min don a bɛ fɔ cogo min na parent premier degré o bɛɛ b'a la parce que droit ko don a kow ka misɛn dɔɔnin

donc mais autorisation sɔrɔ olu la mais tɔ fila in bɛ sen na donc olu fɛnw na en général an ye laɲini kɛ k'a fɔ minnu bɛ kɛ consul ye a caman bɛ yen minnu ye avocat ye an y'olu ta avocat dɔw b'a la c'est pour que olu fana b'an dɛmɛ yan sariya ko la donc o yɔrɔ don consulat honoraire de don consulat honoraire don donc a consul bɛɛ ye espagnol de ye pour le moment fɛn fɛn b'an bolo yan a bɛɛ ye espagnol ye parce que hakililajigin na critères de bɛ consulat honoraire ko la bɛɛ bɛ se ka k'a ye siya bɛɛ bɛ se ka k'a ye nationalité bɛɛ bɛ se ka k'a ye consulat honoraire bɛɛ o de y'a sariya ye donc o fana consulat honoraire a tigi a tigi de b'a yɛrɛ ta en charge o de y'a a danfaraba ye ani consulat normal cɛ a tigi b'a yɛrɛ ka so ta a tigi bɛ a yɛrɛ ka ji courant gaz a b'o ta a tigi bɛ a yɛrɛ ka personnel min bɛ baara k'a fɛ a yɛrɛ b'u sara hali a yɛrɛ ka sarako o bɛ wosila ye donc o de ye consulat honoraire ye mais o fana processus b'a la an bɛ demande kɛ ka ɲɛsin an ka ɲɛmɔgɔ ma an bɛ demande kɛ fana yan ɲɛmɔgɔ ma yan autorité ma pour k'se an ka sigi a y'a fɔ ko de bɛ Espagne yan fɔ Espagne ma se Consulat général sigi ye soit Barcelone soit Madrid a sera a sera mais an y'a fɔ aw ye cogoya min na musakako don parce que hakililajigin na ni k'i bɛ consulat général kɛ sisan mali de bɛ so ta mali bɛ ji sara a bɛ kuran sara mɔgɔ minnu bɛna baara kɛ yen mali bɛ olu fana ta mali b'u ka famille fana ta les enfants ka école ka frais o bɛɛ mali b'o bɛɛ ta o donc o charge ka bon mali ma sisan o charge ka bon o de y'a to pour que an bɛ se ka malienw kunko régler sansan urgence la an ye option min ta o kɛra consulat honoraire ninnu ye pour que u ka problème bɛ se ka régler parce que consulat honoraire n'i ye jateminɛ kɛ ani consulat général ou consulat simple a bɛɛ ye kelen ye a bɛɛ ye prestation kelen ye différence min b'u cɛ kɔni o ye prestation min bɛ kɛ yen effectivement i bɛ taa sɔrɔ olu ye dɔrɔmɛ fila dɔrɔmɛ naani dɔrɔmɛ duuru fara a kan parce que olu yɛrɛ ka frais bɛɛ y'u yɛrɛ n y'a fɔ cogo min na donc o de y'a différence ye mais o fana n'i y'a jateminɛ o ka o ka nɔgɔ ni k'a fɔ sisan i bɛ bɔ Séville ka na i ka sɛbɛn ɲɛnabɔ fo Madrid i bɛ temps perdu ka na i bɛ tɛrɛn ta ka na ou bien i bɛ na avion o bɛɛ ye wari i ka journée de travail i b'a perdu donc c'est pour que k'o éviter n'i ye consulat sɔrɔ i kɛrɛfɛ yen dɔrɔmɛ fila dɔrɔmɛ duuru farala i ka fɛn kan ne kɔni hakili la o tɛ fɛnkɛ ten o fana hakililajigin na maliw yɛrɛ u yɛrɛ y'a jate minɛ olu de bɛ demande kɛ en général consulat honoraire ko la an bɛ sɔrɔ k'a bila ka t'u fɛ yen ou bien an b'a ɲɛɲini en même temps an b'a fɔ faamaw ye ka autorisation ɲini a bɛ sɔrɔ ka kɛ donc pour le moment an ka option ye honoraire ninnu ye mais an ye demande kɛ an ye demande kɛ ɲɛmɔgɔw fɛ jaabi min dira an ma o ye musakako ye bon donc o yɔrɔ de don n'o tɛ a ka d'an yɛrɛ ye a ka se ka kɛ Bon an ye administration de fɔ depuis baro daminɛ mhm. sisan an da bɛna se diplomasi ma c'est-à-dire ambassadeur yɛrɛ sigikun tɛ ka taa mɔgɔw ka sɛbɛnko ɲɛnabɔ ambassadeur sigikun ye fɛn wɛrɛ ye mais Espagne ka cas ye cas particulier de ye parce que Mali autorité administrative consulaire bɛɛ tɛ yan en tout cas a ma na euh, a b'i b'a fɔ France ta bɛ cogo min na diplomasi yɛrɛ sira kan ci jumɛn de bɛ Mali ni Espagne cɛ bi i y'a fɔ cogo min na an ye kuma min fɔ o ye aspect consulaire ye consulat ko baaraw maliyɛnw ka sɛbɛn ko o kɛrɛfɛ baara ambassadeur baara diplomasi la o ye an n'an teriw espagnol relation min b'an cɛ an ka teriya k'o développer ani fana an ka relation commerciale économique olu bɛ se ka développer cogoya min na k'o fana développer ɛɛ Mali o fɛnw musakako fɛnw Mali sɛnɛfɛnw Mali sanu Mali fɛn fɛn bɛ se ka bɔ Mali la olu bɛ se ka feere yan cogoya min na pour que a nafa o ka se ka se Mali ma. an bɔ ko la yan fana taa olu ka fɛnw bɛ se ka taa an fɛ yen cogo min na ka se a nafa ka se ka s'u ka dugu ma ani fana o bɔ yen anw cɛ yan kɔmi Espagne ye sɛnɛkɛ duguba don o kɔnɔna na olu sɛnɛkɛ tɛkiniki ɲɛnama caman b'u bolo an bɛ se k'o lajɛ cogoya min na ka taa fɛ an bɛ se k'an ka mɔgɔw bila ka na kalan kɛ cogoya min na pour que kulu dɔw kɛ ka taa se ka kɛ anw fɛ olu b'a la ani fana élevage u bɛ élevage fana kɛ kosɛbɛ o fana u bɛ se k'an dɛmɛ o la cogoya min na o b'a la u n'a ɲɔgɔnw don baara kɛ kalan yɛrɛ éducation na fana an ka mɔgɔw bɛ se ka na kalan kɛ yan cogoya min na ka taa olu bɛɛ b'a la o a bɛɛ b'a la donc ani fana fɛn yɛrɛ la diplomasi fana na Nations Unies na bɛɛ bɛ ani Espagne bɛ yen an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogoya min na surtout an ka problème bɛ bi cogoya min na kɔrɔnfɛ ko ani Espagne bɛ se ka kuma olu bɛ se ka kuma u da ɲuman don an ka ko la cogoya min na ɛɛ rencontre internationale la a bɛ se ka kɛ Nations Unies ye a bɛ se ka kɛ fana yɔrɔ wɛrɛw ye min na ni mɔgɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan u bɛ se k'u da ɲuman don a la cogo min na k'an dɛmɛ olu fana b'a la u n'a ɲɔgɔnnaw de don donc an ka teriya la fɛn caman b'a kɔnɔna na bon kabi e bɛ yan fo ka na se bi ma e y'a fɔ ko nin ye san saba ye Mali ka ambassadeurya yan e ye wulikajɔ jumɛn de kɛ o sira kan fɛn jumɛn de bɛ se ka fɔ ka bolo sin o ma ko e ka wulikajɔ y'o lase Mali ma nin coopération diplomatique in kɔnɔ coopération diplomatique in kɔnɔna na n nana fɔlɔ an ka teriya an y'o sinsin parce que teriya a bɛ bɔ adamadenya i b'a sɔn i b'a sinsin an y'o sinsin fɔlɔ o sinsinni kɔnɔna na u ka projet minnu bɛ yen ka taa mali la mali dɛmɛli fan la développement fanfɛ yɔrɔ la a dɔ bɛ yen n'o ye agriculture fanfɛ yɔrɔ ye an y'o fana kɛ u ka projet dɔw bɛ yen n'o ka kɛ sikaso kucala sikaso kulikoro ani dugu dama dama ka yɔrɔw électrifier u bɛ ka taa ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ olu dɔw bɛ yen o projet dɔw bɛ sen na projet wɛrɛw bɛ sen na u bɛ to olu dɔw équipé o projet bɛ yen, a bɛ f'o ma Makibɛr, ɛɛ Makibɛr de bɛ k'o fɛn kɛ, Makibɛr ye yan société dɔ ye, yan entreprise dɔ ye, olu bɛ k'o kɛ an ka hôpitaux, ɛɛ Gabiriyɛli Ture point G ani ɛɛ Kati camp, Kati caserne ani ɛɛ gendarmerie olu fana olu b'a la, olu équipement, hôpitaux équipement o b'a la, an ye wulikajɔ olu k'o la, k'o k'o la, olu b'a la, an ye wulikajɔ kɛ fana kalanko fanfɛ yɔrɔ la bi, ne nalen sisan an ni yankaw cɛ sɔrɔdasiw tun tɛ na formation na yan mais anw nalen sisan sɔrɔdasiw bɛ na formation na u bɛ kalan kɛ fo ka kɛ école de guerre bi mɔgɔw bɛ yan bi u bɛ école de guerre la yan gendarmes u bɛ na hakililajigin na yankaw u fɛngɛnen don kosɛbɛ u bɛ se kosɛbɛ terrorisme kɛlɛli la comme terrorisme u b'an fɛ yen u bɛ se o la kosɛbɛ mɔgɔ caman nana o la ka na kalan kɛ yan Zandaramuw ni polisiw b'a la ani lutte contre trafic humain ninnu trafic de drogue ni armew a bɛɛ olu fana na ne nalen an sera ka mɔgɔ caman bila ka na u nana kalan kɛ o domaine na donc u n'a ɲɔgɔnna caman donc min ye fana yan fana ka taa ka t'an dɛmɛ anw nalen a tun bɛ yen ka kɔrɔ dɛ mais dɔ farala a kan u ka troupe dɔ farala olu kan mali la minnu bɛ baara kɛ nations unies ka kadiri la eh, MINUSMA kadiri la dɔ farala u ka mɔgɔw kan dɔ farala fana eh, u ka mɔgɔw EUTM u ye caman k'an ye o la formation EUTM bɛ yen Union européenne ka fɛn min bɛ yen donc Espagne y'a ka u ye caman fara u taabolo kan o fɛn in na Donc hakililajigin na en gros ka développement bɔ yen formation olu fana o caman kɛra an nalen fɛn wɛrɛ min bɛ yen n'an y'a kɛ prestation consulaire prix kɛrɛnkɛrɛnnenya la n ye consul bɛɛ fara ɲɔgɔn kan janvier 2018 à partir du 1er janvier 2018 an ye prix caman an ye caman jigin caman bɔra prix la an ye kɛrɛfɛ prix lajɛ ani an ye an ka faamaw ɲininka fɛn bɛ se ka bɔ mun na an ye fɛn bɔ a bɛɛ la donc prix caman bɛ yen o jiginna à partir du 1er janvier 2018 o kɛra o ye an nalen an ye mun kɛ o bɔlen kɔfɛ fana n b'a fɔ n bɛ segin a kan depuis 7 janvier n tun y'a fɔ cogo min na hali bi an b'o la ala barika la maliyɛn tɛ yen maliyɛn kelen tɛ yen an ye laisser passer kɛ min na k'a gɛn ka sigi ambassade la depuis ne nana depuis n nana fo bi an m'a kɛ maliyɛn si tɛ yen k'a gɛnna parce que min don an bɛ maliyɛnw dɔn u bɛ dɛmɛ min na mali la u bɛ faso jɔli la min na maliyɛn minnu bɛ yan u bɛ dɔgɔtɔrɔso jɔ minnu na ani u bɛ somɔgɔ dɛmɛ min na u bɛ sama min kɛ mali la dɔw yɛrɛ y'a statistikiw kɛ k'a ye a wari ka ca ni aide au développement min bɛ kɛ mali la ye donc olu hukumu kɔnɔna na ani maliw fana u nali yan hinɛ min b'a la mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ makɔrɔtɔ ko kɛ pour que ka na yan donc hinɛ kosɔn depuis n nana ala barikala maliyɛn tɛ yen an ye min lasegin k'a fɔ k'a ma di yan a dira an ma dɛ mais n ye fɛn min fɔ sisan olu kosɔn ani faso yɛrɛ kanu kosɔn an b'u mɔgɔ tɛ yen an ye min lasegin pour que u nana u nana u yɛrɛ ɲini u ka se k'u yɛrɛ ɲini ka dɔɔni bila ka taa so donc o yɔrɔ fana ye amélioration ye ko n b'o da kuma kan. Euh, an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ye an reçu i ka bureau la yan euh, ambassade du Mali à Madrid euh, an ka spectateurs bɛɛ b'i fo i ni ce.